ndi ndani azauchitire umboni ukaristiya Sasa yenda mundima wamanga moyo wake kwa tate waona ine waona sawandale zina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulire cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphaso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale word made flesh ndi pamene timasinkhasinkha za chikhulupiriro chathu cho- chinthu chosaoneka ndi maso koma timafuna kuti tichibwerese chikhale m'moyo mwathu choona kuti titha kumaoneka kuti anthufe chikhulupiriro chathu chikuyenda ndi zintchito zathu lero tikunena kuti ndi ndani ndi ndani amene azauchitire ukaristiya umboni ndipo mawu athu tikutenga kuchokera pa yohane chapter cha 5 ndime ya 31 mpakana ndime ya 47 pa nthawi yomweyo yesu adati kwa ayuda ngati ndizichitira ndekha umboni umboni wangawo ngosakwanira pali wina ondichitira umboni ndipo ndikuziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngoona inu nomwe mudatuma amithenga anu kwa yohane mbatizi ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu munafuna kukondwerera kuwala kwakeko pa kanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipasa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuchitazi zikutsimikiza kuti Atate ndiwo adandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simunamve konse liwu lao. Maonekedwe aonso simudawaone. Mawu awo sakhala mwa inu, chifukwa simukhulupirira amene Atatewo adamtuma. M'maphunzira Malembo mozama, chifukwa m'maganiza kuti mupezamo moyo wosatha. Ndipotu ndi Malembo omwewo amene akundichitira umboni, komabe inu simufuna kuza kwa Ine kuti mukhale ndi moyo. sindikufunafuna ulemu wa anthu ayi koma ndikukuziwani mulibe chikondi cha mulungu mu mtima mwanu ine ndinaza mzina la atate anga ndipo inu simukundilandira koma wina atabwera mzina la iye yekha iyeyo ndiye mungamulandire mukamapasana ulemu nokhanokha mmasangalala koma simufuna konse kulandira ulemu wochokera kwa amene iye yekha ndiye mulungu nanga mungakhulupirire bwanji musayese kuti ndine amene ndizakunenezeni kwa atate ayi wozakunenezani alipo ndi mose yemwe uja amene inu mmamdalira mukanakhulupirira mose moona bwenzi mutakhulupiriranso ine pakuti iye adalemba za ine koma ngati simukhulupirira zimene iyeyo adalemba nanga mungakhulupirire bwanji mawu anga mthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu ndi ndani azauchitire umboni ukaristiya mu mpingo wathu wa katolika chipembedzo chathu chonse chazungulira pa ukaristiya tikati mkatolika wapembeza mkatolika wapemphera mkatolika wayankhulana ndi mulungu ukaristia ndiye senta ya moyo wathu mwakuti mwachidule ndingonena kuti ngati inuyo muli mkatolika ndipo simpita ku misa question mark chikatolika chanu ngati inuyo muli mkatolika koma simulandira ukaristia muli ndi mulandu woti muusove mwachangu chifukwa mkatolika senta ya moyo wake ndi ukaristia senta ya moyo wake ndi nsembe ya misa tikamati tili ndi pemphero lalikulu mu mpingo mwathu ndi nsembe ya misa nsembe ya ukaristia choncho munthu sunganene kuti ine iye ndimakakwera phiri iye ndimapita ku michiru iye koma ndimanena manovena iye koma ndimapanga chakuti chakuti na usapita ku misa chikatolika chako question mark ndiye lero nkhani ya lero ndi nkhani ya umboni inuyo ndine tikuziwa kuti mbali yayikulu ya moyo wathu timayendera zonena za anthu ena timayendera maumboni a anthu ena ii komatu anthu akunena kuti chikwama ichi ndi cholimba ii komatu anthu akunena kuti awawa ndi mankhwala amphamvu ii komatu anthu akuna- akunena kuti awo ndi amene akwalakwira anzawo nthawi zambiri timafufuza ndi kufunsa kodi anthu akuti chani ndi timayendera zimene anthu aja anena timayendera maumboni a anthu kuti ifenso tipange chiganizo chathu patokha mukatenga baibulo lanu kuyambira mateyo mariko luka ndi yohane ndi mauthenga amene amakamba za moyo wa ambuye yesu ndipo mkati mwakemo muli milakuli yosiyanasiyana yesu adyesa anthu yesu achiza anthu aukisa kwa akufa yesu apanga chani muli milakuli yambirimbiri koma mukapita m'buku la yohane si mirakuli mukapita m'buku ya yohane ndi zizindikiro mwakuti mukapeza kuti yesu khristu akusandulisa vinyo akunena kuti chizindikiro choyamba chimene yesu khristu anaonesa tikamanena kuti chizindikiro ndi kuti chinthu chimene chikukuonesa kuti pamene papa pali kena kake pansi pansi pakepo chimene chimakulondolera ku china chake chopitirira chimene ukuonacho ndiyeno inuyo mukuziwa kuti chikhristu chathu malamulo athu a pa chikhristu azungulira pa maubale awiri ubale wa ine ndi anzinzanga komanso ubale wa ine ndi mulungu ndiye muchikhalidwe cha umunthu wathu timafuna kuti amene tili naye pa ubale kano kano pena pake tizamuone kano kano pena pake azitiyankhula kano kano pena pake aoneke kuti akupanga chinthu chani mmoyo mwathu mwachisanzo sungakhale munthu m'banja ndikumangokhala ngati kuti suli pabanja aa umafuna kuti muzioneka kuti m'banja muja muli mamuna muzioneka kuti m'banja muja muli mkazi anthu akaona azinena kuti awa ndokwatiwa awa ndokwatira amene ali pa ntchito amafuna kuti aoneke kuti awa ali pa ntchito ndiye ife timakhala kuti tili pa ubale ndi mulungu ubale umenewu umabweresa mwa ife khumbo lofuna titamuona mulungu timuone amene anatilenga zimatipasa khumbo lofuna atatiyankhula uyo amene anatilenga zimatipasa khumbo lonena kuti kano kano akupanga china chake m'moyo mwanga ndiziwe kuti aliko kumene kuliyeko khumbo limeneli ndi limene linapangisa aisraeli mchipululu muja kuti apalamule exodo 32 mose atapita ku phiri ndikukakhalako chinthawi chachitali kumeneko aisraeli anaona kuti mulungu sakumuona mose sakumuona sakumva kalikonse kuchokera kwa mulungu sakumva kalikonse kuchokera kwa mose palibe chimene chikuchitika choti chiaonese kunena kuti mulungu uja alikobe mose uja alikobe nde anati kuti aa akuluakulu mwinatu mose chilipo chanchitikira kumeneko mwina watisiya sitikuonapo china chi- chizindikiro china chilichonse chonena kuti mulunguyo ali nafebe aroni aroni tipangire mwana ng'ombe tipangire mulungu wathu oti tizimuona mulungu wathu oti tizimuyankhula mulungu wathu oti tizimukhuza mulungu wathu onena kuti azitipanga zina zake pa moyo wathu aroni sanavute anapanga zimenezo koma anapalamula mkwiyo wa mulungu chifukwa aisraeli anayamba kupembedza zimene zija kumanena kuti ndi amene anatulusa ku igupto ndi amene anapasa mana ndi amene anapasa chani ndi mulungu anakwiya koma ngakhale mulungu anakwiya tikuzindikirabe kuti chokhacho chonena kuti umunthu wathu umafuna kuti pamene tili pa ubale ndi wina wake azionesako azionekerako mmoyo mwathu kaya ndi mawu ake kaya ndi kumuona kaya ndi zochitikachitika Nchifukwa chake sizoona abale kuti mamuna akapite ku Joni akakhaleko zaka 7 no message no phone no chani osatumiza chithandizo tsopano kuti akazi ako aziti uliko kapena aziti unamwalira kenako ndiye ukabwere patatha zaka 9 ha akazi anga ali kuti akazi anga ali kuti ukazapeza kuti zalakwika uzasonya chala ayi mu umunthu wathu mu umunthu wathu timafuna kuti amene tapanga naye ubale tiziona kena kake koona kuti iyayi ubale wathu uja ukutani ukuyenda kalamya kumakoka kalamya kumakoka kuti anthu aone kuna kuti ubale uja ulipo kasopo kumatumiza kuti azikumbukira kuti ubale uja uliko Ana a Mulungu timafuna chizindikiro choti tili limodzi ndi Mulungu wathu. Pachifukwa chimenecho, pofuna kuyankha khumbo la mtima wa munthu limeneli, m'pamene Mulungu mwini wake anazindikira kuti munthu amafuna azimuona ndi maso amene ali naye pa ubale pachifukwa chimenecho mulungu anaganiza zobwera ndi kuzatenga thupi la munthu ndiye yesu khristu mwanake wa mulungu anazatenga thupi lake mwa mariya virigo mulungu osaoneka ndi maso uja lero wapanga zonena kuti aoneke ndi maso yesu khristu ndi chizindikiro chakuti mulungu alipodi chioneka ndi maso afuna anthu ache aziona kuti mulungu tili nayebe nchifukwa chake ambuye yesu amatchedwa emmanuel mulungu ali nafe kuti iye uja anthu akamuona azikhala ndi chikhulupiriro chonena kuti iye mulungu ngakhale mulungu saoneka koma mulungu tili naye emmanuel ali nafe choncho yesu khristu ndi amene akupereka yankho ku khumbo limene la munthu lomafuna kumuona mulungu wake komano yesu sakanangobwera pansi pano kunena kuti ndine aa mulungu mwini wake amene wamtumayo anayenera kumchitira umboni kuti ameneyo ndamtuma ndine mukamuona ameneyo mumumvere nchifukwa chake pa ubatizo wake ambuye anabwera atate anabwera kuthambo kunaseguka nkhunda inabwera mawu anamveka uyu ndiye mwana wanga mulungu mwini wake kumkhazikisa yesu khristu ngati chithunzithunzi chizindikiro chonena kuti mulunguyo alipo nchifukwa chake Bau- baibulo limanena pa akolose 1 ndime ya 15 kuti yesu khristu ndi chithunzi chenicheni cha mulungu ndipo pa chifukwa chimenecho pofuna kuyankhanso khumbo lomweli la moyo mwa ife lonena kuti timafuna kuti timuone amene tili naye pa ubale apa mulungu atipasa yesu Komano Yesu anakhala pansi pano, analalika, anaphunzisa, kenako anayenera kupita. Anakwera kumwamba. Kodi tsopano ngati chi- ndi chithunzi chomwecho chakwera chapita kumwamba, ife tisala ndi chani? Ife tisala ndi chani? Tizikhulupirirano bwanji kuti kuti Mulungu uja ali nafebe? Ambuye Yesu ananena kuti ndizakutumizirani mzimu woyera. Chabwino. Koma mzimu woyera suoneka ndi maso, mzimu woyera suoneka ndi maso choncho khumbo limene tili nalo lija lonena kuti amene tili naye pa ubale tifuna tizimuona amene tili naye pa ubale tifuna tizimkhuza amene tili naye pa ubale aziyankhula nchifukwa chake ambuye yesu pochoka anaonesesa kuti asatisiye amasiye monga mene baibulo limanenera mawu aja kunena kuti yohane mbatizi anandichitira umboni ntchito zanga zikundichitira umboni mawu akundichitira umboni atate akundichitira umboni amenewa ndi maumboni amene akupereka onena kuti uyuyu ndi mtumiki wake wa mulungu uyuyu ndi wotumidwa ndi mulungu komano akachoka chitachitike ndi chani ndi pameneno mu nzeru zake mulungu mu nzeru zake ambuye yesu pa tsiku lomaliza lo- lodikira kuf- kuzunzika kwake anakhala pa tebulo ndi ophunzira ake anatenga bredi ndipo ananena kuti kwayani idyani ili ndi thupi langa kwayani idyani ili ndi thupi langa sindikungozipanga zili m'baibulo mwanumo mateyo 26 kuyambira ndime ya 26 ndikhulupirire kuti mawu amene mumawaona ndipo anatenga chikho chozaza ndi vinyo wachidalisa ndipo anena kuti landirani tengani imwani awa ndi magazi anga hmm. ambuye yesu akusiyanso pano chooneka ndi maso Mulungu Atate anamtuma Iye ngati Mulungu oneka ndi maso, Yesu Khristu akuzisiya yekha kuzera mu bredi, kuzera mu vinyo, zimene akuzisandusa thupi lake ndi magazi ake. Ziwiri zimenezi mukaziphatikiza zimapanga munthu wamoyo. Mukatenga Yohane 6 ndime ya 48 akuchita kunena, Ine ndine chakudya cha moyo. Ine ndine chakudya chamoyo. Yesu Khristu anatisiyira Ukaristia ngati thupi lake lenileni, magazi ake enieni, chakudya chamoyo. Ndipo akunena kuti aliyense amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine ndipo ine ndimakhala mwa iye, amakhala ndi moyo mwa ine. umenewu ndiye ukaristiya wathu choncho potisiyira ukaristiya ambuye yesu anafuna kuti azikhalabe pakati pathu osangoti ngati chinthu chomuyimirira iyayi koma kuti iye mwini weniweni akukhalabe pakati pathu abale anzanga chipembedzo si chinthu chapamwambamwamba Chipembedzo chimayenera kulowa mkati mwa chimene Ambuye amanena, chimene Ambuye amapanga pakati pathu. Mawu ngati awa, kuwamvetsera pamwambamwamba, uziona ngati kuti Ambuye ankangonena, Yesu ankangonena. Koma inuyo ndithu, Yesu wathunthu akachoke kumwambako, abwere kuno, akhale pa tebulo, aitanitse buredi, anene kuti ili ndi thupi langa, akungonena? anene kuti awa ndi magazi anga akungonena aa anali ndi cholinga iye monga emmanuel afuna kukhaladi pakati pathu mulungu sangapange pulani yoti iye afuna kukhala pakati pathu kenako mwanake abwere kenako achoke ndi wapangapo chani anayenera kupanga kuti akhazikike akhalebe pakati pathu ndipo ukaristiya ndi chimenecho chona kuti yesu ali nafe adakali nafe pakati pathu emmanuel ndiye ife akatolika tinachitenga chimene chija ndipo tinachitengera serious mwakuti kuyambira nthawi imeneyo mpaka na pano timatenga bread ndipo timamunyema ndipo timamudalisa ndipo timabwereza mawu amene yesu khristu mwini wake ananena ili ndi thupi langa timatenga vinyo timamdalisa ndipo timabwereza mawu omwewo amene ananena ambuye yesu mwini wake awa ndi magazi anga muzichita izi kuti mutani muzindikumbukira Popanga zimenezi, timafuna kuti ifeyo tikhulupirire ndithu kuti Yesu Khristu ali pompo mu Ukaristiyawo. Yesu Khristu ali pompo mu Ukaristiyawo. Komano inuyo mukudziwa kuti monga mawu chanenera kuti ngakhale panaperekedwa zizindikiro zonse zija, ngakhale panaperekedwa maumboni onse aja, akunena kuti koma inu simukundikhulupirirabe. Inu simukundikhulupirirabe. pali anthu ena olo utawaunjikira maumboni 20 chifukwa chona kuti achimanga mu mtima mwawo kuti safuna kukhulupirira sangakhulupirire sangakhulupirire ndiye akwauza afarisi chakunena kuti inuyo simungakhulupirire chifukwa chona kuti mwa inu mulibe malo a mawu a mulungu Munthu amene mwa iye mulibe mawu a mawu a Mulungu, olo mutati mumuuze za mtundu chani sangakhulupirire. Akazapeza malo mumtima mwake, malo oti mawu a Mulungu azikhalamo, azakhulupirira. Koma Mulungu mwini wake pozindikira kuti anthufe ndife ofooka monga anachitira Tomasi Didimo, amene anafuna kuti mpakana apise mu zala za Ambuye Yesu, mpakana apise m'manja mwake, mpakana apise mu nthiti mwake kuti akhulupirire. enanso kungowauza kunena kuti ukaristiyawu ndi yesu mwini wake osatinso wakufa iyayi koma wamoyo tili naye apa sangakhulupirire ndiye mulungu mu nzeru zake mulungu pofuna kuti alowererepo pakati pathu kuli mirakuli yochuluka ya ukaristiya imene si nkhani zongokamba ayi koma ndi nkhani zonena kuti ndi nkhani zochitika kuli nkhani zochokera pa tali ku 13 century ku austria uko kumene wansembe ponyamula ukaristiya akukayikakayika mumtima mwake koma ndi ukaristiya komadi ndi yesu ameneyi anaona magazi akukha kuchokera mu ukaristiya uja kugwera paguwa paja. Nkhani ngati zimenezi zikachitika timathamangira kwa ambuye episkopi, ambuye kwathu kwachitika ichi, ndiye ambuye episkopi aja amaziwa kulowera nazo nkhani zija, sangothamangira kunena kuti ha ndi mirakuli aa, chifukwa mu mpingo mwathu sitimafuna kuti anthu azikhulupirira chifukwa cha mirakuli ayi nchifukwa chake mpingo wathu sukokomeza za mirakuli mpingo wathu sukokomeza za mirakuli aa koma nditha kukusimikizirani kuti ngati kuli mpingo kumene kukuchitika mirakuli ndi ndi wakatolika tsiku ndi tsiku bredi amakhala thupi la ambuye athu yesu khristu tsiku ndi tsiku vinyo amakhala magazi a ambuye yesu khristu mirakuli ya mukatolika ndi yachikhalire koma sitimafuna kuti chikhulupiriro chathu chikhale pa mirakuli ayi Zimene Mulungu amapanga pakati pathu zimangokhala zizindikiro zotionetsa kuti Mulungu uja aliko. Pali nkhani zambirimbiri, 12 century ku Italy kunachitika nkhani ngati yokhayokhayo. Kuli nkhani ya mayi wina amene ataona kuti chikondi chikuchepa m'banja mwake, amuna ake sakumukonda, anaganiza zopita kwa sing'anga. Asing'anga ndithandizeni, azungu nawo akanka kwa sing'anga. Asing- Asing'anga mundithandize, mamuna wanga azindikonda ndipange bwanji? sing'anga uja anamuuza kuti chizimba chake mupite mukatenge ukaristiya ukaristiya osandulitsa ndiye mubwere nawo muzauyase ndikukanyakanya ndikukamuthira mamunayo mu ndiwo mayi eya e wapita wakapanga zimene zija musazayerekeze abale kuseweretsa ukaristia mwa njira imeneyo musazayerekeze kuseweretsa ukaristia mwa njira imeneyo mayi anatenga ukaristia uja waubisa wapita nawo ku nyumba wakauyika mu frying pan ndikuutenthesa pamoto kunena kuti ukapsyaipsya akanyekanye apange makala akaike mu ndiwo mwa amuna ake malo monena kuti ukaristia uja upse unangoyamba kusanduka nyama kusanduka nyama kusanduka munthu wamayi he chikuchitika ndi chani anachita mantha anachita mantha wathamanga wakatenga nsalu wakutira ku- ulendo nawo kukabisa mukhola mwa mahachi mmene mamuna ake amaikamo mahachi ake wakakwikwinyeza mu zimasamba mu- mu- muzi- muzinyalala za mmenemo ndi mamuna ake yemweyo sakanatha kumuuza sakanatha kumuuza koma chodabwisa zaka nazipita chodabwisa Mahatchi a nya- a mamuna uja amati akamabwera, akangofika pamene pali Ukaristia uja amagwada, amagwada. Mamuna uja nkuzafika napo kudabwa kunena kuti ah, kodi muli chani muno chimene chimapangisa kuti mahatchi angawa ndikamabwera azigwada? Nkhani zimene tikunenazi zifufuzeni mukazipeza. kuli nkhani zambirimbiri zimene ukaristiya unabwera magazi nkhani zambirimbiri zimene vinyo uja anasanduka magazi enieni chifukwa cha anthu amene mulungu anafuna kuti aonese zizindikiro zimenezi osati kuti moyo wathu umere pa zimenezo aa ngati mmene ambuye yesu anapangira kungowatenga ophunzira ake atatu aja ndikukangowaonesa ulemerero wake ndikusika nawo ndikuwauza kuti musamuze wina aliyense inuyo mungochisunga chimenecho mmutu mwanu chizakuthandizani siku linache mutafooka chizakuthandizani siku linache unache akukunenani chizakuthandizani siku linache winache akukunyozani muzakumbukira kuti paphiri paja tinaona zakuti zakuti mirakuli yonseyi ndi mirakuli imene imakayezedwa ndi azasayansi amatenga ndikukapasa azasayansi tapeza nyama iyi tayiyezeni osamuwuzaso kuti yachokera kuti tayiyezeni tapeza magazi awa tayezeni ndipo mukawerenga nkhani zonsezi zopeza zake zimakhala zofanana amapeza kuti magaziwo ndi a munthudi kapena nyamayo ndi ya munthudi amapeza kuti nyamayo ndi ya pamtima ndipo yachosedwa mbali kaya ndi yaku left ya mumtimamo amapeza kuti nyamayo ikuoneka kuti olo patakhala kuti patha zaka 10 magazi akuoneka kuti adakali moyobe adakali moyobe magazi ake nthawi zonse akumapezeka group ab group ab ndipo kunafika mpakana mpingo poona kuti anthu ena amatha kukayikira amatenga anthu a sayansi otchuka bwino kuti akapange zimenezo ndipo mpingo wathu nthawi ina unafika mpaka kukatenga a united nations kuti nawonso apite akayikire umboni pa zimenezo ndipo a united nations kutumiza akatswiri awo anapita ndikukapeza zomwezo nyama iyi ichokera pa mtima wa munthu amene akuoneka kuti anamenyedwa kwambiri nyama iyi ikuoneka kuti munthuyo magazi ake group ab zonsezo mulungu amapanga osati kuti ifeyo titsamire pa zimenezo nchifukwa chake mpingo wathu suupanga matama pa zinthu zimenezi aa chifukwa suufuna kuti akhristu atsamiritse chikhulupiriro chawo pa, pa mirakuli koma achiike chikhulupiriro chawo mwa yesu khristu amene iye yekha ndi mulungu wawo ndipo musayembekezere ndipo musamadikire ndipo musamapemphere kuti ambuye tipatseni mirakuli nafenso zichitike kwathu kuno iyi nafenso zichitike ah, ah. mukhale okhutitsidwa ndi mirakuli imene mulungu akupanga pakati panu ukaristiya kwathu kuno wapanga zambiri zozizwitsa zimene anthu sitimanena akatolika zikamachitika zinthu pa moyo wathu tilibe chikhalidwe chokayima pachulu hey, ine ukaristiya wandipangira chakuti hey, ine chakuti chandipangira chakuti." khalidwe limenelo tilibe anthu akamationa zii osatiyankhula china chilichonse amaona ngati mulungu sakugwira ntchito mu mpingo mwathu koma ndafuna ndikutsimikizireninso pano kuti mu mpingo mwathu mukuchitika mirakuli yambiri yoopsa tsiku ndi tsiku koposa imene mathamangira kwina kulikonse kumene mmapita inuko timatenga ukaristia uja anthu amatiyitana kunena kuti abambo mbwere kuno agogo akufuna ukaristia komatu bambo sizili bwino mufulumire mufulumire ndikudzapezeka kuti pa zifukwa zina wachedwa sunapiteko kapena wayiwala sunapiteko mkhristu zachitika kwambirimbiri mwafunse anzanu akuuzani mkhristu uja ndikukhala osamwalira kudikira ukaristiya uja ndikukhala osamwalira kudikira ukaristiya uja anthu omwe aja amene amanena kuti yi atisiya yi safika mawa yi safika liti ndikudabwa kuti munthu uja akupitirirabe ndi moyo wake inu ndikupita ndikukampasa ukaristiya uja munthu ndikumva kukoma ndikumwetulira mmawa mwake wautali sikuti wansembe wapha munthu aa koma munthuyo sanafune kuti apite asanalumikizane ndi mbuye wake palibetu imfa yabwino yoposa imeneyo sanafune kuti apite asanalandire yesu khristu mu sakramenti la ukaristiya kuli anthu ambiri amene achizidwa ndi ukaristiya sitiyankhula sitinena ndiye lero ndikunena kuti kodi ndi ndani amene azauchitire ukaristiya umboni kodi ndi ndani amene azanene kuti ine ukaristiya wandipangira zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti Ngati inuyo mufuna kuti Ukaristia mukhale nawo nkhani zimene mukachitire umboni, chimene ndikufuna kunena pano nchonena kuti Alidere nkulinga utayenda naye. Ngati Ukaristia simuutengera serious, musayembekezere kuti zazikulu zidzachitika m'moyo mwanu kudzera mu Ukaristia. Ngati inuyo simumtenga Ambuye Yesu okhala mu Ukaristia kukhala anzanu, ngati inuyo simumpasa mpata kuti agwire ntchito mmoyo mwanu, kwanu simunaitanisepo misa, mutagwa mmavuto simunaitanisepo misa, simunapitepo kukapembeza Ambuye Yesu okhala mu sakramenti la Ukaristia, simunapemphe china chilichonse chokhuza Ukaristia, Kodi mukuyembekeza kuti muzaona bwanji kuti Ambuye Yesu mukaristiya muja alimodi? Muzaona bwanji kuti ukaristiya uja ndi Yesu mwini wake? Ngati inuyo simuyenda naye, ngati inuyo simutenga nawo mbali pa zinthu zokhuza ukaristiya, udaliso simupanga. ndafuna ndikulimbikiseni abale anzanga kuti yesu khristu amene ndi mulungu weniweni wokhala mu ukaristiya amadikira inu ndine timpase mpata moyo mwathu ngati muli mkatolika ndipo muli ndi kuthekera koma chifukwa cha ulesi simupanga zinthu izi ndafuna muganizirenso ngati simupita ku misa ya siku ndi siku koma chalichi muli nacho pafupi muganizirenso ngati simunayitanisepo misa pa khomo panu koma ndinu mkatolika muchiganizirenso ngati inuyo simunapite ku mwambo wa kupembeza ndipo ngati kuparishi kwanu kulibeko mwambo umenewu muziganizirenso tisamakhale ndi mulungu amene akudikira ife koma ifeyo tilibe nthawi yoti timgwiritse ntchito mutha kukhala munthu wabize mutha kukhala munthu wotani koma ubize wanu ndilibe nawo ntchito inuyo mupange ubale weniweni ndi mulungu kuti siku lina ukaristiya uja inu muzauchitire umboni ndikunena kuti muuchitire umboni chifukwa chonena kuti muuchitire umboni kuti ukaristiyawu ndi yesu khristu mwini wake mulungu anamchitira umboni yesu kuti uyu ndi mwananga ife tikufuna kuti inuyo kuzera mu moyo wanu kuzera mu zimene mulungu apanga moyo wanu inuyo muchitire umboni ukaristiya uja nthawi zina anthu amangodabwa kuti akatolika timalimbikira tizinthu tina tooneka tating'onoting'ono tooneka topanda ntchito m'maso mwawo mukazamuona munthu akulimbikira pene paja Kumbukirani mwambi uja onena kuti galu wa mkota sakandira pachabe. Akhristu amene aja chilipo chimene aona. Koma monga ndanenera, Akatolika sitiyankhula. Akatolika sitiyankhula. Akatolika sitipita pachulu. Koma Mulungu akugwira ntchito zazikulu.